ale bɛna ɲininkaliw tɛ ŋu la ok o ja a y'a bisa o o nakun o bɛ nakun bɔ mɔgɔ bara a y'a bisa o diyara n ye bisimila
ne bɛ sinima baara in na a bɛ san fila bɔ a bɛ fɔ ne ma ko réalisatrice ne wulila sɔgɔmada in na ka se e ma aw minnu ye experts ye aw mɛnna baara in na kojugu wa aw b'a dɔn aw bɛ min kɛ Mamadu Famakan Kulibali i ni ce i ni baara an bisimilali la a fɔra n ye k'i ye baaraba caman de kɛ sinima hukumu kɔnɔna la donc n b'a fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye i nana cogoya min na sinima kɔnɔna la i k'i da don olu la k'olu walawala an ye an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamu cogoya min na ne nana sinima kɔnɔna la parce que sinima service bɛɛ de jɔyɔrɔ kelen information na information sinima service journal Arajo a bɛɛ tiɲɛ sɛsi kelen de ye sema sɛsi mɔgɔw de ye asi malilu dɔ kɛ a datigɛ kamarama de la a dɔw yɛrɛ a'ale tɛ taa fɛ n'a bɛ ma ko musa kamara ɲ olu ye asi kɛ dɔn kamaraman tun tɛ a fɔra busu dɔ sɔrɔla donsan aa ko mɔgɔ bɛ se ka fmɛ don fotokarafu don ka taa kɔmi ne tun bɛ ne tun bɛ an minɛ fɛ ne ye busu sɔrɔ o cogoya de ka taa ala ye ka taa kalan kɛ Allemagne n ye kalan kɛ yɔrɔ min na diyara n ye n taalen n tun kan ka temps min consacrer photo ta la u y' o nin na donc n y'o de consacrer à la fin réalisation na donc ne ye sinima kalan o cogoya la de ka na n'o diplôme ye Mali la réalisateur directeur photo n nana o cogoya la ala kɛ ne na tuma n y'a sɔrɔ service yɛrɛ alihamdulilahi denmisɛnnin caman tun bɛ yen denmisɛnnin kura caman tun bɛ yen u tun u tun ta taara don Bakari si bɛ ninnu bɔ la a bɛ so ala ka hinɛ la ala ka hinɛ ara sen keyita la olu bala adama jabɔ an tɛ se ka bɛ olu bɛɛ tun la mɛ ne nana tɛ nugu mɛ nugu f mɛn dɔnku o wagati an ye baara min fɛn fɛn kɛ an tun bɛ a cɛli tɛ de kɛ ka caya a cɛli tɛ tiɲɛ mun ye pa que tele tun b na mɛ sema tun kan ka e vma ku fɛ an y'o caman de kɛ o wagati la

n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra sinima turunelaba ye ko foyi t'a barika sinsin i bolo ni hakilina ɲuman tɛ
hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana b'aw kɔ n ka filimu fɔlɔ n ye min kɛ Allemagne n t'o ma dɛ n ye min kɛ Mali la n ye filimu fɔlɔ dɔ kɛ eh, la femme malienne Barisa ko a su la muso mali muso ka tibite minnu bɛ tuguda la minnu bɛ bi kɔnɔ bɛ psiya la n'olu bɛɛ alasa k'o kɛ dokimantɛ dɔ ye o kɛra kazson fɔlɔfɔlɔ ye a ma ppp kɔnɔ o kɔfɛ de fara sa ala ka hinɛ a o nana a ka fili ka mɔgɔ bɛ dɛsɛre futa la ka n di o ma n'o ka o fana ka finioro tun ye ko jigi fɔlɔ Et puis n'ale bɛɛ ye école kelen de kɛ Allemagne n y'o directeur photoya ni o cameramanya kɛ o bɔlen k'a la an nana eh, eh, an taara an ye bourse sɔrɔ tuguni ka taa formation dɔ kɛ Wagadugu Adama Darabo ka scénario tun b'a bolo a ka eh, court métrage ko Ɲɛba an nana an y'o fana tourner en tant que directeur photo et cameraman n y'o réalisation kɛ année suivante

Ala ka hinɛ mamu sise la o bɔra Faransi ka na k'a bɛna réalisation kɛ n dira mamu sise ma n ye mamu sise ka film fɔlɔ ko falatɔ ne d'a directeur photoya kɛ ka tila ka cadreurya kɛ O mamu sise ka film fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ caman ka bɔ an ani tubabu fana tun bɛ yaala u tun b'an bila ka tubabu superviser mais o nafa bɛ taa o olu ka filimu de mais a filimu copie dun tun bɛ d'an ma donc n tɛ se ka o baara kɔnɔna hukumu ye o kɔnɔna yɛrɛ de fana tuguni

Ka ka kɛ donc en bref n ka carrière bɛɛ kɛra directeur photo ni cadreur ye à part n yɛrɛ filimu damanin dilan yɛrɛ parce que n ye filimu dɔ dilan n yɛrɛ sur le ka si kan ma n'a ɲɔgɔn dilan ka la a ye mɔgɔ caman si l'arbre sacré n y'a film dilan i koma de y'a financer n y'o filimu dilan si kan an tun ye kɛlɛya pour valoriser ka si bila en valeur o kɔfɛ mɔgɔ caman y'a se ka kɛ mais n tɛ se ka fɔ ko n ta tun bɛ mɛn a ɲɔgɔn tun ka dɔgɔ parce que m'a jɛ tɛ n ka kamamani tun ye abududamani sɛ ala ka hinɛ la wagati ani mɔgɔ lammi tu ye bikɛma min dususi dɛsɛte foto kamara ma mɛsusitu bɛ pa to dɛ la kamamera an tan kɛ dɛsɛte foto man ni pere la kamamera an bɛ taa jama caya kun bɛ ka dɔni kɛ bɛɛ k'i ka kɔnɛsansi fara ɲɔgɔn kan N yɛrɛ y'o film min fɔ n y'o fana réaliser n y'o fana réaliser mais min yɛrɛ jouera an ka baara yɛrɛ kan kosɛbɛ fana ça c'est mes n ka activité syndicale parce que n tun tɛ sɔn ɲadonna ma o de y'a to n ye n ka carrière kɛ ka ban n ma médaille sɔrɔ o kɛra kelen mais hali don kelen demande d'explication fana ma di yan parce que n mana bila baara fana n b'a kɛ ka s'a dan na parce que n b'a dɔn n'i ni mɔgɔw tɛ bɛn n'i m'i ka baara kɛ ka ɲa u b'i lasɔrɔ donc ne ma lasɔrɔ hali problème dɔ sɔrɔ biennale de Mopti la an ka image de tiɲɛna ne tun ye min ka assistant ye o ko ko ne de don directeur ko tiɲɛ tɛ directeur y'a faamu ko tiɲɛ tɛ ko kulubali tɛ nin kɛ u bɔra n ka baara kɛ cogo la kɔrɔ o kɛra so i ka chef ko e de y'a kɛ mais ale ka chef b'a ye ko tiɲɛ tɛ u bɔra baara kɛ cogo la ne min fɔ seulement ko adamaden n'i bilala fɛn fɛ a kɛ ka ɲɛ ne ye syndicat kɛ parce que n b'a dɔn n tɛ sɔn a tɛ kɛ n na a tɛ kɛ mɔgɔ la n ɲɛna n'an taara plateau kan n tun bɛ syndicat yɛrɛ n b'a fɔ technicienw a y'a ka syndicat faut revendiquer vos droits wɛrɛ dɔw de tun siran bɛ san ka bila u ka taa bilatɔ kan parce que bɛ mɔgɔw tɛmɛw y'a don polisi na parce waati ala kana waati ɲɔgɔnsi bi pa que yɛrɛ tɛ a yɛrɛ min tan poli tɛ bɛ fɛn bɛɛ u an ka o tan ninnu na ye tubabu min tɔgɔ fɔ sisan ale kelen ka sara u tun ka ca mali tɛmisi bɛɛ sara fara in ka ɲɔgɔn ye mɛ an b'a k'osɔn bɛɛ la mali se ka fɛn kɛ

Ne hakililata cinéma kɔnɔna na bi alihamdulila cinéma caman kɛra mali kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min ye ne ko n y'a f'i ye an tun bɛ fier parce que mali ye mali ye jamana fɔlɔ de min ye étalon de yennenga sɔrɔ siɲɛ saba o b'a jira ko cinéma ɲana mali kɔnɔna na a filanan mali ye film production caman kɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ le drapeau noir au sud du berceau Kanada bila f caman mali mali mali kun dɛ mɛ hakililata min ye bi bɛ n jigin mi don dɔɔninɔni fina saba tɛ k'a sɔrɔ de hakili b'u la i de b'u kɔnɔ ka fili kɛ mɛ i bɛ wari bɔ min o tun mɔgɔ caman yɛrɛrabati vdenyw kan
Tu, tu m'as giflé ko maa mana cɛkɔrɔba bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigi le fɛn bada la cɛkɔrɔba neni mali bugɔ k'i bɛ t'i sigi de i sigi le fɛn bada la
duwana dɔ sara walama dugawu den an ye cinéaste ba caman ye u ma ekɔli kɛ u ma foyi kɛ mais u kɛra u y'u fili ji la de u y'u fili ji la u sera ka ba tigɛ Donc fana sisan denmisɛnninw fana o de fasa u kɔrɔ kosɛbɛ n ma jigi tigɛ mali cinéma ko la n jigi tigɛra yɔrɔ kelen min na dɔrɔn cinéma bɔyɔrɔ tɛ yen parce que k'i ka baara fana kɛ k'a kuru k'a bila mɔgɔ t'a ye o ka ɲi baara bɛɛ la fo cinéma i bɛ se ka wari ba sɔrɔ k'a kuru k'a bila o b'i nafa i bɛ se ka misiw i ka wɛrɛ la n'i m'a labɔ mɔgɔ t'a ye mais cinéma n'i ye cinéma ɲuman bɔ i ka nisɔndiya ye mɔgɔw k'a ye olu fana ka nisɔndiya mais ni salle t'an bolo ka cinéma bɔ o de ye cinéma ko gɛlɛyayɔrɔ ye i b'a di télévision ma olu mana bɔ siɲɛ kelen dɔrɔn a banna siɲɛ fila a banna o de y'a to cinéma ko bɛ yɔrɔ min ne kɔni ne nisɔn ka d'a la a bɛ ka taa bolo min kan ne ma jigi tigɛ a la n b'a fɛ k'i ka baara ɲɔgɔn de kalan e tun b'a fɛ ka baara jumɛn de kalan sisan suyɛnli kɛ suyɛnli suyɛnni wa mɔgɔ bɛ mɔgɔ kalan suyɛnli fana na
dugu in kɔnɔ e bolo bɛɛ t'a kalama k'i bɛ suyɛnli kɛ de ne b'a fɛ i ka ne kalan o ɲɔgɔn na ne hakilinata tɛ dɔwɛrɛ ye cinéma ka taa ɲɛfɛ mais n bɛ n yɛrɛ kɛ exemple ye n tɛ exemple type dɔrɔn n kelen tɛ exemple ye dɛ mais ne yɛrɛ min filɛ n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ cinéma na ja la n ka du jɔra ja la ka muso furu ja la ka denw sɔrɔ ja la k'u éduquer o ja kelen na fo ka taa retraite ta o ja kelen hali o retraite kɔnɔna bonya bɛ ka d'an kan n'o tɛ n y'a f'i ye cogoya min na n kɛra eh, baarakɛyɔrɔ eh, syndicat eh, cinéastes ka secrétaire général ye ka bɔ yen ka kɛ afrique de l'ouest syndicat huit pays ka k'o cinéma fédération ka ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ yen ka fédération panafricaine des cinéastes ka k'o secrétaire général adjoint ye donc ne bonya ni a fɛn n y'a bɛɛ sɔrɔ halisa ne kelen bɛ min dɔn cinéma na n bɛ min fɔ aw ye n y'a fɔ fɛn na ko n ma jigi tigɛ cinéma na cinéma bonya min dara n kan n retraitélen kɔfɛ u nana n ta ka association dɔ créer ka n k'o président d'honneur ye donc halisa ne ma ban n ka cinéma tɔnɔ kan o min fana filɛ nin ye n taara wɛrɛ don n jigi fara o don dɛ n y'a fɔ n ko n jigi fara o don parce que n y'a sɔrɔ denmisɛnnin camanba bɛ yen Denmisɛnnin camanba ye asɔso min filɛ ye u ka kan ka sigiyɔrɔma don don ɛ an yɛrɛ fiɲɛ fɛn dalaso baarakɛ ni sinsin ye e bɛ de zli siran k'i tɛ kitigi de sen ma teli o mɛn zli la sen u fima ni fɛsibaw bɛ kɛ olu de bɛ don zw la ko kitigi di sen ma o ye zlise kɛnɛma fanga tun y' ta ye ka so kɔnɔ fanga kɛ musow ta ye ee a ma a fila bɛ di' u ma sa numulu n ka ji sigira musolu tɛ ɲina fɛfɛwu ne delila k'a fɔ muso dɔ ma ko eh, eh, a ko ko n bɛ ka bluffer a tun bɛ salon de coiffure de tun b'a bolo ne ko n ko ma n k'e ka ɲi cinéma na dɛ a ko ee ko coiffure ni cinéma ne ko n ko awɔ N ko e b'an ka seri n hakili la k'i b'o la ko mɔgɔ tu suma k'u la ko tu min ko maya n' bɛ fɔ de ma an fɛ an b'a bolo tun n'a bɛ fɔ ma ko maya n'a tɛ maja ka sa kɔnɔ u tun y'a bɛ baara fɛn fɛn na a bɛɛ bilasi bɛ sen sen fɛ i bɛ don bila a ko i mɔgɔ bɛ jɔ a la i bɛ don bila kɔfɛ sema tɛ taa misi kɔ o don sema tɛ taa den kɔrɔ kɔ o de ye sema tɛ taa ɲafɛ ni zsi ma don faa kan Donc baara jumɛn de bɛ an fɛ art domaine si tɛ yen min tɛ cinéma kɔnɔna na donc n'an ko k'a fɔ ko an kelen bɛ an minnu bɛ caméra kɔfɛ ani min bɛ caméra lamaga k'an dɛmɛ ka association kɛ an ma to sunda la taa ka gɛlɛn ɲɛfɛ donc bɛɛ de b'a la maison des cinéastes ye nin baara min kɛ ne ye maison des cinéastes approuver k'a da worobaa bɛɛ de kan parce que a y'a hakili to bɛɛ la fɛn fɛn sen donna fɛn fɛn ka baara in bɛ sɔrɔ cinéma na e n'i taara plateau kan dɔ b'a fɔ ne ye musicien ye

ni musique tɛ k'a kɔrɔ cinéma tɛ diya o donc n'i y'a jateminɛ art bɛɛ de ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cinéma ka taa ɲɛfɛ sinon association bɛ yen o association wɛrɛ bɛ yen an ma tigɛ o fana la o fana b'a jɔni o fana bɛ k'a jɔyɔrɔ fa mais nin bɛɛ de ka ɲɔgɔn dafa parce que n'i y'a ye an ka sous région bɛɛ y'a ɲɔgɔn créer a kɛra Mauritanie Boubacar Sidibe n'a a idée nana ka bɔ Mauritanie de parce que olu y'a créer u y'a ɲini an bɛɛ fɛ Afrique an bɛɛ ka créer FEPACI bɛ sen na mais nin fana don a fana fédération internationale bɛ kɛ o a bɛ ka artiste bɛɛ de ta en compte donc o de y'a fanba yɛrɛ a nafa nafaba dɔ ye ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka bɔnna hadamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na donc ne bɛ min fɔ a ye halisa aw de aw kana aw kana décourager aw continuer

n'u y'a fɔ k'u ta o kana digi la ko dɔw fana ta n'i ye siya ta bari fiw lajɛ e tɛ fa de kɛra a ko bɛ diɲɛ pɛsiba de ye den n'a fa bɛɛ bɛ pto kelen kan o f kelen a o ye mɔgɔ gbu kelen fila u ka f ye ko sunjatata don bu ye n ko tɛ fa de kɛra a ka jeliba ye a fini na dɔw sabati i fa bɛ fɛn de e b'a tɔ lase Donc cinéma yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ ne se ne kɔrɔlen bɛ se ka n sigilen to so n bɛ idéew sɛbɛn sɛbɛn ka bila n den dɔ ka kɛ cinéaste ou bien n ka denmisɛnnin cinéaste wɛrɛ min nin den filɛ min ye n mɔden filɛ n b'a dɔn ma kasi ne tun ye scénario sɛbɛn ala ma garijɛgɛ kɛ la e k'a lajɛ n'a bɛ sisan a bɛ intéresser n'a b'a intéresser a tɛna bɔ a don a tɛna d'après une idée de Madu Famakan Kulubali o tɛ ne lakurayalen ye tuguni ɛ munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison des cinéastes mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔbɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ